Ehem, uhuruchi ọma onye ọma na-ege anyị ntị. Ee, anyị sị unu nnọọ na nke tata n'oge nkwalite Igbo. Ee, gị bụ onye na-ege anyị ntị, anyị sị gị nnọọ rie nne. Ee, Anyị kene nwoke kene nwaanyị tata bụ ahịa Nkwọ iri abụọ na ise 2025 ee onye gị na ya nọ bụ nwanne m nwoke bụ maazị Chinwatakwakụ nwa si Ọmambala wee bịa ụwa anyị na-asị unu nnọọ dịka unu na-anọnyere anyị ee na mbụ anyị sị ka anyị kene mmadụ niile nwere ike isonye anyị tata n'ihi na ọ dịghịkwanụ ofele mm. nke dị ka ibe m na anyị na-ekene Osebụrụwa maka na ọ debere anyị ndụ ee na-atụfughị oge unu anyị na-echetakwa ụmụnne anyị ndị ihe mere ụmụ ụmụnne anyị ndị ihe dabidoro ndị na-azụ ahịa na steeti Lagos na trade fair anyị nwetara ozi na o nwe ndị a kụrụ ihe ha ọ dịrọ easy ihe niile a bụkwanụ akụnụba mmadụ ka a na-emebi o nwere onye ọ ga-abụlụ obi adị ya mma anyị na-asị ka ha die ee n'afọ abụọ gara aga afọ na abụọ gara aga 2023 ụdị ihe a mekwara na ee kezi ọ kwa Ojo yes Alaba International Market a kụkwara ihe ndị mmadụ anyị na-asị biko onye o metụtara ya die n'ezie anyị mara na o nwe ndị bili ego wee nọdụ ebe a wee lụọ all those edifices dị ebe a majorly anyị ma na ọ ndị Igbo nwe afịa na ebe a o nwe ndị lekwa naanị obi ha nke na-aka ewute bụ o nwere onye nke m fụ na-eti mkpu na-ebe akwa na-ebe akwa nwa boy ya settlelụ ọfụụ o wee rent ya shop na ebe a trade fair na shop ya sokwa na ndị nke o metụta mana ọ ka anyị dibe nke kasị nke na anyị na-ekene Chukwu na ndụ dị ọ bụrụ ụka bụrụ ilu ee ọzọ dịka ibe ya bụkwa na ọ na-abụ anyị na-ekwu ụfọdụ ndị ara aghọtasị ee ihe niile na-asị ya ka o si si onye ama nna nke bụ eziokwu ụfọdụ ga na-asị kedu ihe ha ji wee jebe n'obodo a wee na-alụ ihe niile a kedu ihe mere na ha ma nnata na be anyị lụọ ya ee eh, na mbụ esobukwa m na ndị na-ekwu ụdị ihe a mana otu o si dị na nke ikpeazụ a onye ọbụla na-eje n'ebe ọ dị ya ka arụ ya ga-ajụ oyi maọbụ na ihe ọ na-eme unu ma na ihe niile nwere ebe ọ na-aka adaba ee eh, onye ọbụla chọrọ ịzụ machine parts kịta ị mago na ọ Nnewi ka ị ya-ejebe ndị na-azụ afịa akwa ọkachasị na main market Ọnịcha ka ị ga-anọ otu a kwa ka ọ dị ndị nke nọ Lagos o nwere ihe ọzọ ha fụrụ ha ji nọdụ ebe ahụ insecurity akaligo na South East o nwere onye anyị na-ata ụta otu a kwa ka ọ dị ụmụnne anyị ndị nọ ugwu Hausa ee ofu ọyị m nwoke ka m gwagide sị ya kedu ihe mere na ị ma nnata be nna gị ọ nọ n'ugwu Hausa ihe niile ọ kọwa aghọtara m ya mana o bu ngwongwo ya ngwa afịa nata ọ nata ọ nọrọ ọnwa naabụọ ọ nachiekwa azụ maka gịnị ọ sị na ihe ọ na-afụ na South East na ọ bụrọ ihe ọ ga-emenwu ya bụ nwa amadi wee gbaa ọsọ o nwerekwana onye anyị ga-ata ụta o nwere onye a na-emebi nke ọ na-atọ ya ụtọ ee Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ a sị m unu nnọọ na nke tata n'oge nkwalite Igbo dịka anyị na-eweta ka o si eme na be anyị nke ikpeazụ a biko nu ee unu ewekwana iwe amarọ m ma asịgo unu happy new month ka ọ bụ happy independent ama mụ nke m ma ekwu ekwu ka anyị ghara ikote okwu mana ka o si na-adị Ah, anyị na-ekwu na-asị na ọnwa anụnwa na ọ ga-amala anyị mma ọnwa Ọktoba ihe anyị na-enwetarọ na ọnwa ndị nke ọzọ na anyị ga-enweta ya n'ọnwa a eh, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị ọma nnọọnụ daalụ ee eh, biko onye ọbụla na-esonye anyị nwere ike gwa anyị ebe i si wee na-esonye anyị i jisi ike ị gwana anyị afa gị gwa anyị ebe i si wee na-esonye anyị nnọọ ndị ọma m ji eme ọnụ nnọọnụ ọzọ ee dịka anyị na-aga n'iru dịka anyị na-aga n'iru ee ọ ga-amasị m ọ ga-amasị m ịkọwapụta ihe anyị ji maka ya wee gbagote tata ọ ga-amasị m ihe anyị ji maka ya wee gbagote tata bụ ihe kpatara alụmdi na nwunye na nke ikpeazụ a alụmdi na nwunye ihe kpatara na ọ na-agbasa ọsịsọ karịa nke anyị kwudoro ọkachasị site n'ebe nne na nna anyị ha nọ ndị anyị kwudoro nne na nna anyị ha alụmdi na nwunye nke taata anụ a amarọ m ma ọ bụ otu a ka ọ dị na mbụ ihe anyị na-afụzi na nke taata ọ kalị omenani igbo anyị amarọ ma ọ bụ otu a ka ọ dịbụ so anyị na-asị ka anyị tinye ọnụ na ya ka anyị tapịa nya bụ ihe ma ọ bụ na ị gbagote ka ị gwa anyị ebe i si ehe ee uchenna nwanna Caesar from Lagos anyị sị gị nnọọ nnukwu nna m ukwu nnọọ ezigbo mmadụ ee we're happy to have you here biko nwanne m nwoke uchenna nwanna ee ọkwa unu esoro na ndị ihe ee eh, ọlụ bekee metụtara na kedu ihe m ga-akpọ akpọ na Lagos ụlọ a na-etikpọsị ụlọ ahịa a na-etikpọ na trade fair ọkwa unu esoro biko nwanne m nya bụ ihe na-ewutekwa ee eh, ọ na-ewute m ma nụ na ma ọ metụta maka na ihe niile a bụ akụnụba mmadụ mana otu o si na-adị anyị na-asị ndị ọ metụtara ka ha die ee na nke taata anyị na-agbapị ọsọ ihe anyị na-ekwu maka ya bụ alụmdi na nwunye nke taata otu o si adị otu o si aga na anyị aghọtarọzi ka nya bụ ihe si aga ee a sị na ihe naabọ na-eyi ma ha anarọ abụ ofu maka na o nwere ihe dị iche n'iru enwe na onogbo ijele na Akwụnechenyi na-eyi mana anyị malụ nke dị iche maka ndị be anyị na-ekwu na asị na onye nọ n'ụnọ na-ama diọkpala ọkụkọ ee ndị be anyị nnọọnụ onye unu na ya nọ bụ nwanne nwoke bụ maazị Chinwatakwaakụ dịka anyị na-aga n'iru ọ bụrụkwa na ị gbagote ị gwa anyị onye anyị na ya nọ daalụnụ ụmụnne m o nwere tupu anyị ihe ka m kọwa metụtụ aka ka ndị be anyị ghọta alụmdi na nwunye mgbe gboo o nwere usoro e ji eso ya o nwere ihe ndị a na-emegasị tupu nwoke na nwaanyị ebiri ụbọsị buru gboo otu nwoke anaghị anụ nwaanyị amarọ m ma ọ ka dị otu a taata tupu nwoke na nwaanyị ebiri dịka di na nwunye o nwere imirikiti ihe ndị a na-emegasị Nke izizi iji wee maa atụ, o nwee ihe a na-akpọ ijere ọgọ ọrụ o nwee ihe a na-akpọ ijere ọgọ ọrụ nke nwoke na-akwado ịnụ nwaanyị be ndị nke nwaanyị ọ ya-ejere ha ọrụ dịka omenani Igbo si wee dị. Ọrụ a ọ na-eje abụrọ na o nwere onye nọ na be ndị nwunye ya ga-alụnwu ọlụ a mana o nwere ihe na-esi n'ime enyopụta nke izizi ka a ma ma nya bụ nwoke ọ dịkwa ike ọlụ nke ịbụa ma ọ bụkwa onye ga-enwenwu ndidi nedo nwa ha nwaanyị anya nke ịtọ na nya bụ onye maka na mgbe gboo ihe e ji mara ndị be anyị bụ ọlụ ugbo ma nya bụ onye ma anya elukwala ya ana ọ ya arụnwukwa ya bụ ọrụ ụfọdụ ndị dị alụlụ ana na bụ eji inye onye ahụ ubi ọ ya akọ ọrụ e nye ya ubi a mara na ọ na-esi ike na ihe na-emepụta na ya nwere ike ọ bụrụ ihe dị otu a a sị nya kọọ ihe nke ọzọ ka a ma ma uche ya dịkwa ya ya bụ ihe e ji ama ma anya elukwa mmadụ ana ọ bụrụ na oge a

nwaanyị a na-akwado ịnụ anụ ọ ga-ana soro nne onye chọrọ ịnụ ya ma ọ bụ na nne ya ka nọ ndụ ma ọ bụ ụmụnne ndị nwaanyị o soro ha nọdụ izu one na ole dịka ọdịbendị ọdịbendị bụ ihe dị na be ndị gọgọ mana omenana bụ nke jikodoro mmadụ niile ọnụ omenana jikodoro igbo niile ọnụ mana ọdịbendị bụ ihe dị na o nwere ike ọ bụ na ọ dị n'Enugu steeti ọ dịrọ na Anambra nwee ike ọ dị n'Abịa ọ dịrọ n'Imo ọ nke a bụ ọdịbendị mana omenanị ụbọsị bụrụ gboo na nwaanyị a ga-eso nne die ma ọ bụ ụmụnne die ma ọ bụ nwanne nne die onye a ga-anụ ya ya na ya nọdụ ọ malụ ka omume ya dị ọ malụ ma ọ makwa esi nri ọ makwa enedo ụnọ anya unu ma na nwaanyị ma ibie ọ bụrụ na nwaanyị ga-emenwu ihe dị otu a dị otu a nwaanyị ibie amago mana nwoke nọdụ ọ sọgodi gị bụ nwoke gị na ya nọọ ofu mgbe arọ ị nwere ike ma ga-afụ na mana ya na nwaanyị ibie nọdụ sọsọ ofu izu ụka nkịtị ọ mara gị ihe ọ emenwu ihe ndị a niile bụ ihe a na-emesị na omenanị Igbo tupu a nụọ nwaanyị ụbọsị bụrụ gboo ee ndị be anyị ka o nwere onye ozie na-abata ka anyị mara onye dị nke a dịka anyị na-aga n'iru ndị YouTube anọkatakwuo maa m copyright onye na-akpọkwa egwu nke a ehe dịka anyị na-aga n'iru na ya bụ nwaanyị ga-eso nne di ya nọdụ ewee fụgasị ihe ndị a ọ bụrụ na oge a gaa ndị be nke nwaanyị ga-enye ụmụnna ha ihe ha chọpụtara ndị be nke nwoke enyekwa ụmụnna ha ihe ha chọpụtara e wee tụlee n'ime ha naabọ amara ma ihe ga-ekwe ha omume nke nwoke amara ma ihe ọ ga-emenwu nke nwaanyị amarụ ma ọ bụ ihe ọ ga-emenwu ya bụ alụmdi na nwunye e wee bido nke izizi dị ka ibi o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ibu mmanya Anyị ebugodu ụzọ jee kụọ aka anyị ebugodu ụzọ jee kụọ aka na be nke nwaanyị dịka omenala dị wee gwa ha na o nwekwanụ ihe dị na be ha na-amasị ya e wee tụlee ajụọ nke nwaanyị ma ọ dị ya mma ọ bụ na ọ dị ya mma amalụ akwadobe egbunye ọnụ agwa ụmụnna ụmụnna akwadote onye ọbụla ewelu nke o ji wee bịa maka mgbe gboo ụmụnna ga-akwado onye nke eweta nke a onye nke eweta nke a onye asị na ọ ya-eji ofu ite ochi wee kwado ya na-eme ite ochi o nwere ihe ndị gboo ji agba mmanya ite ochi eji agba mmanya ọ na-ebu ibu ndị ọbụla mara ya mara ya ee ụfọdụ asị na ha ga-eweta ọjị onye nke asị na ya ya akpụta ewu onye nke ọzọ asị na na ya eweta ihe dị otu a ihe dị otu a ọ ya bụ omenala Igbo ụmụnna eduje onye a eji sị na ọ bụrọ ofu onye na-anụ nwaanyị na ofu onye na-anụ nwaanyị abụrọ na ee eh, ofu onye na-anụ nwaanyị na ọ bụrọ ofu onye na-anụ nwaanyị ihe ọ pụtara abụrọ nnọọ maka na ụmụnna so wee jee ihe ọ na-egosi bụ na onye ọbụla nwere nke o weta onye eweta onye eweta onye eweta e wee duje gị gịnwa bụ nwoke i wee jee nụọ nwaanyị kpatara o ji bụrụ na mgbe ọbụla i megide wee sị na ị naazị anụ na ị nụsigo ụmụnna a ga-esokwa gị wee jee mgbe a kụsịrị aka ewee kwado ije eme ego nke nwaanyị o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ibu mmanya ebuo nke izizi buo nke ịbụa

omenala Igbo eo m bịa ụwa ọzọ mma abụkwanụ onye Igbo oge a ka a na-eji ajụ ese n'ezinụlọ nke nwaanyị a na-anụkwa anụ na nwa na-esiri ndị be ha ike na-anụkwa anụ na ndị be ha na-anụ oke ọgụ na ha na-eti di ha ihe na nke nwaanyị na nne na nna ebiro ụmụ ihe gasị ka a na-enegasị anya tupu a baa n'alụmdi na nwunye a ọ dị nke nwoke mma ọ dị nke nwaanyị mma onyekwanụ ka ụmụnna bụ ha gawa n'iru ọ mgbe a tupu ebuzuo mma wee ji mege ajụsịgo ese ihe niile a ewee malụ ma ihe ga-ekwe ha amalụ ma nke nwoke o nwere ọya ọ na-aya Ma nke nwaanyị o nwere ọya ọ na-aya? Ndị gboo amara ihe bụ genotype, amara ihe bụ blood group, mana ọ na-alụrụ ha ọrụ ọ na-alụrụ ha ọrụ mana tata anyị nwa na-ekwu na anyị bụ ndị ọgbara ọfụụ anyị mesịa ma genotype ma blood group ma ihe niile a emesịa nsogbu ihe na-ada a na-ada ee nya ka anyị si ka obere ya otu a ka anyị si eche ibido ya ka m tụpenye anyị azụ ka anyị ghọta otu alụmdi na nwunye si adị mgbe gboo ọ bụrọkwa na na o nwee onye kasị wee dị mma mgbe gboo na nwoke adịrọ njọ na nwaanyị adịrọ njọ mana o nwere ihe dị iche na ndị gboo a o nwere ihe dị iche anyị na ha ọ bụrụ na unu nee anya ndị gboo ofu nwoke nwere ike ịnụta nwaanyị ịnọ ha na-ebiri bie n'udo mana nke ikpeazụ a nwoke na-anụta ofu ofu a nwee ike ọ na-awa ya isi n'ime na ọ na-awa ya isi a nwekwanụ ike ọ bụrụ nwaanyị ka o si n'aka nwee ike ọ bụrụ na nwoke ka o si n'aka maka na onye ọbụla i mere ihe ya enwelili otu ọ ga-esi wee kwụọ gị ụgwọ gị bụ nwoke i mee nwaanyị ọ ya-akwụ gị ụgwọ kwụzịa gị ụgwọ ị sị na ya bụ nwaanyị na o siri ike ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị ndị gboo na-ebi Amarọ m ihe kpatazi na nke ikpeazụ a na anyị anara ebinwu imirikiti ọ bụrụ o nwee ndị na-ebinụ. Ọ ihe anyị lụtụrụ aka ka anyị na-ene anya malụ ma agbọ nke ikpeazụ a na a ka na-emezukwa ihe niile a tupu a baa alụmdi na nwunye. Ee, onye ka anyị na-ekene? ee Emmanuel anyị na-asị gị nnọọ nnọọ rie nne ee dịka ị na-anọnyere anyị n'ụbọchị nke tata gwa anyị ebe i si anọnyere anyị na nke tata gwa anyị ebe i si anọnyere anyị ee dịka anyị na-aga n'iru biko ọ bụkwa na o nwee onye chọrọ ikwu okwu dịka anyị si eme ya na mbụ o nwere o nwere link ọ ga-abụ i de anyị ozi anyị si n'ime ya kpọgote gị ị gbagote bịa kwuo okwu Ehe. Dịka anyị na-aga n'iru ụmụnne m, mmadụ ewekwa n'iwe. O nwere ndị na-achọ ka ha gbagote mana netwọk na-enye nsogbu. Na nke ikpeazụ anyị amara ma ọ ka dịzikwa otu a. Biko ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nara anụ onu m gwa m ka m wenite onu maka na anyị amarọ ndị na-akpọ egwu a ofu copyright a e, e, YouTube amakwuo m copyright o wee bụrụ ụka bụrụ inu ọ mmiri na-enyelụ ncha aka ọ na-agbọ oke na ọlụ anyị bụ na anyị ga na-agwa unu anyị ga na-ekwu otu ọbụla o si wee dị anyị etie ya na mkpu anyị tie ya na mkpu ndị mmadụ enwe ike wee sonye anyị. Ndị mmadụ enwe ike wee sonye anyị. Ee, nnọọ Nnaemeka Ugwu. Kedu ebe i si? Nnaemeka Ugwu, gwa anyị ebe i si anọnyere anyị na nke tata na Maazị Chinwatakweakụ.

Ee, o wee bụrụ ụka bụrụ inu ee dịka anyị na-aga n'iru anyị afụgo ụmụ ihe ndị a dịka ọ na-abụ ọgbata uhie na alụmdi na nwunye nke ikpeazụ a ebe ọ na-aka ewute m bụ na imirikiti ndị o nwere ihe oyibo na-akpọ courtship imirikiti ndị anaghịzi anọ na ya bụ courtship tupu ha amaba alụmdi na nwunye ị fụkwa na mmadụ ee na onye a bụkwa na onye ee na ọ masịrị m ji na-abịa gị esi agba nwa nnụnụ nne efe hmm. ah, obere oge ọ kpọtụọ maka gịnị gị na onye a unu anọrọ mata onwe unu mara ihe ndị na-amasị ya na ihe ndị nara amasị ya ị mara ihe ndị na-amasị ya na ihe ndị na-adị amasị ya mana obere oge o gosibe onwe ya mgbe a arụ agbakasịba gị ee mana ọzọkwa m na-agwa ndị mmadụ bụ adịkwa ama ama onye ekwena sị ya nọgide na alụmdi na nwunye ọbụla tọdozi ya n'onu maka na ọ ndụ bụ isi ndị be anyị na-agwa ya n'afa sị na ọ ndụ bụ isi ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa na ọ ndụ bụ isi ụfọdụ na-asị ee ebe ọ bụ na ọ mụtago nwa ka ọ nọdụ hmm, ọkwa nke a bụ nke jọnarịsị udene ma sigbuo nkakwụ ọ ndụ bụ isi burugodo ụzọ zọọ isi onwe gị maka na a zọta ana e wee zọta ute ntị adịkwa ọ bụrụ ụka bụrụ inu maka na ewi sị kata ma isi ya ga-ekpu anwụrụ ka ọsọ gbuo ya na dinta wee bụrụ ụka bụrụ inu na nke na-emezi taata na be anyị mmadụ ga-esi mgbago nata krismas ọ sị sị chọọlụ ya nwaanyị chọọlụ m nwaanyị gị na onye a nọdụ sọsọ ofu ọnwa gị na onye a mata unu etinyego alụmdi na nwunye nne na nna unu sokwa eme ihe a amara m ụfọdụ anazịkwa agwa ụmụ ha okwu mmadụ ga-anọ na mba arọ kwuru arọ ị ma nnata mara ihe na-eme na be nna gị ebe ọ nọkwuziri ka njọ bụ na ụfọdụ na-ejekwuzi egobi ụmụnna eduru ha wee jee nụọ nwaanyị gote okpu mme kpube fa n'isi alụ a ga-akpụ akpụ n'ala Igbo karịkwanụ anyị agwakwana onye a na-ekwu na alụ a akpụ akpụ karị nwa mkpi ya na-esogheri nne ya n'ike mana a ma nji mgbagbu ghara ọgụ anyị na-anwa ka ike kwere anyị anyị ga na-ekwu na-ekwusie ike omenala Igbo ga-adịlịlịlịlịlị ala Igbo ga-adị mma onye ọ na-adịrọ mma onye na-ekwetarọ ya ma ya n'azụ nataba n'ụlọ ka anyị na-afụ ihe a na-eme ihe ọzọ na-eso ewute bụ na ụfọdụ ndị na-eji amaba na alụmdi na nwunye a ee na ndị ọgbọ m anụsigo di ndị ọgbọ m anụsigo nwunye ka m jee na adị ka ibe na-agwụ akwa ee i lozo na oke soro ngwele ma mmiri na mgbe ọ ya akọ ngwele oyi a na-atụ oke na onye ajena abụrọ na ị ga-eje ị dịgo nkwadobe ị kwadogo na ị ga-eje ọ bụrọ onye chọọ a na-etolu etolu a na-etolu alụmdi na nwunye etolu ọ bụrọ ito ogologo ma ọ bụrụ na ị nweghị ego ma ọ bụrụ na ịgbago afọ ọnụ ma ọ bụrụ na ịkpọtago ala bụ n'ilugo ka ị nụọ di ma ọ bụ ka ị nụọ nwunye a na-akwado ya akwado onye ọ bụ gị na ya ịkwado ee igbo bụrụ nze m ọzọ dịka anyị na-aga n'iru ee onye ọbụla na-esonye anyị kịta chetakwa na ị nwere ike ịgbagote n'ikuku bịa kwuo okwu ị nwere ike ịgbagote n'ikuku bịa kwuo okwu ọ bụrụ na ị chọọ ka ị kwuo okwu ka ịgbagote ka ụwa nụ onu gị ee dee m ozi na WhatsApp na nọmba m na mainline m nke ịma 070 31 01 64 20 anyị enye gị link ịgbagote ịbịa kwuo okwu ka ụwa nụ onu gị ee n'ụbọchị gara aga ọ dị ka mkpụrụ ụbọchị naabọ gara aga ka ọ bụdụ ụnyaahụ ọ nwere ihe nke wute m nke ukwuu o wute m ọ gbawa m obi aka m na-ebe alịlị ya wee luo tata nya bụ alịlị ana m ebe akwa ime obi unu ma ihe bụ na mmadụ na-ebe akwa ime obi nya bụ ihe o wuteka m o wutelu m rinne o wuteka m ihe a na-emezi nke ikpeazụ a sị na a na-anụ di na nwunye onye ahụ bụ gị na ya onye ahụ bụ gị na ya kedu ka unu si wee kwado kedu ka unu si kwado Mm. nsogbu adịrọ ya dịba anyị nọ o nwere ofu ọyị nwoke anyị nọ na-akpa nkata anyị wee kwute okwu o nwere ofu ọyị anyị nwoke kwa anyị na ya na-emekọ ọ nwụrụ anwụ nya bụ nwa amadi nwụrụ anwụ n'arọ a ka ọ nwụrụ nyanwa bụ so ofu nwa nwoke ofu nwa nwoke nne na nna ya ji ọ nụọ nwunye mana nya bụ nwa amadi gbabiri n'ike wee nwụọ ihe a bụrụ ihe mwute dịrị mmadụ niile a na-ebe akwa na nya bụ nwa amadi nwụrụ ndị be ha gbalịa gbalịa enie ya maka na a sị na enie ozu enie iwe na ọnụma mana ọ ka dị iwe na ọnụma a a na-abawanye ewee ka ewee nie obi wee nie nwa amadi a ị ma na enisiri nwa amadi a ai chineke a chukwu nna meelu ụwa ebele ị ma na enisiri nwa amadi a o wee bụ na nwunye ya dị ime n'ime na nwunye ya dị ime a na-enwe aṅụrị maka na nwa amadi a bụ sọsọ ya bụ nwa nwoke nne na nna ya ji nne na nna ya agbagotego ha agbagotego nne na nna ya elugo 60 70 years ndị a na-agwa gị ha e wee nisie nwa amadi a ọ bụ na nwunye dị ime wee na-enwe anwụrị na nwunye dị ime ihe ọzọ anyị nụ bụ na nwunye jego wepụ nwa a nwaanyị di ya nwụrụ anwụ a ka kwasị di gị sọsọ ya bụ nwa nwoke nne na nna ya ji

ee eh, maazị JBM anyị na-asị gị nnọọ mmiri enwe ilo anyị na-asị gị nnọọ nnukwu mmọnwụ na-achị mmiri enwe ilo anyị na-asị gị nnọọ eh, aka na-ede software anyị na-asị gị nnọọ nnukwu mmadụ ọga m nnọọ sir ị na-emetụkwa something ee eh, ọnwụ ya anyị na-ekwu JBM na mmiri na Caesar Uchenna Nwanna ee eh, dịka anyị na-aga n'iru na nwa amadi a e wee nisie ya sọsọ ya bụfu nwa nwoke nne na nna ya nwe e wee nisie ya o mere ọnwa n'abụọ e ji nie ya a chọpụta na nwunye dị ime anyị na-enwe anwụlị ihe ọzọ anyị nụ bụ na o jego wepụ nwa a na-ekwu na o wepụ nwa nna nke nwoke o nwere onye ọ ga-abụrụ o nwere onye ntị ya na-eri nke ọjọọ ihe a wee wute nwoke a o nwerọ onye ọ ga-ekpesalụ o wee jekwuru nwunye nwa ya ọ bụrọkwa na ha zọsara ya akụ o ha rapụrụ ya ihe niile bụ ihe di ya nwe o nwerọdị ofu mkpụrụ nke a napụrụ ya ụmụnne di ya bụ ndị nwaanyị ha na-eku ya ka akwa nya tupu ha amadịarị na ọ dị ime ihe ama onye a na-eku ka akwa ka di ya nwụsị tupu a chọpụtazie ka ọ na ọ dị ime jizie uche gị malụ n- onye nke a nwere ike ọ bụ na ya na-ekunyezi ya milk n'ọnụ mana oge ihe a mesị oge ha chọpụta na o wepụ nwa a, ihe a wee wute nna di ya nwoke ka na-eri uju nwa ya nwoke lugo 70 years and above wee jekwuru nwunye nwa ya wee sị ya na ọ bara uru na ya afụgo na n'ihe gị na nwa ya nwoke mere mgbe ọ nọ ndụ na ọ bụrọ alụmdi na nwunye ka unu nọ mgbe a na ọ bara uru gị yipụ akwa uju a na ide akwa ozu nwa ya na ide eru uju nwa ya na ọ bụrọ uju ya ka ị na-eri gị yipụ akwa na ọ bara uru gị rapụ ihe a na-eme gị awọgbuzina onwe gị ọ n'ime nya bụ ije ka ha ji wee chọpụta na ihe niile dị n'ụnọ ha na o lego ihe niile ha ji bili lee ma oche dị na palọ lee ma tv properties niile ha nwe ya na die lee bupụ moto die ATM die bụ nyanwa ji wee jebe o wee bụ na o withdraw go ego niile dị na akaụntụ nwoke a na-agwa gị ya hai ya wee wute nna ya wutie nke ukwuu nna nke nwoke wee sị ya ya pụta n'ilo na ọ bara ulu na ebe ọ bụ na nwa bịara ikwu anwụgo na ọ bara ulu ebe ọ bụ na ihe a ka otu a ka o si eri uju nwa ya ya pụtazie n'ụnọ ka ha mechie ụlọ ebe ọ bụ n'otu a ka o si chọọ ịkwụ ha ụgwọ ya pụta ka emechie ụzọ ọkwa ebe a ka eso ebido okwu ikwu na ibe unu ama na nwa nwata nwaanyị a je kpọọrọ nna di ya polisi wolu polisi kpọchie nwoke a kpọchie ya wolu polisi kpọchie nwoke e wee kwubezie okwu ndị mmadụ wee tinyebezie ya ọnụ kwube okwu kwube okwu ee ọ n'ime na-anọzi ikwu okwu a ihe a wute nwoke a wutie unu amago na onye nọ n'uju onye na-eli alịlị sọ ofu nwa o nwe nwụnarịrị ya nwunye nwa wee mee ya akaja welu polisi kpọchie ya for close to one week nwoke wee pụta ewee jụbazie ese wee jụbazie ese wee sizikwuo n'oyibo ndị mmadụ tụnyere ya alo o wee wolu polisi wee jidekwuo onye bụ nke nwaanyị ka ọ bịa ka ọ kọwaa ihe meenụ hai ụmụnne m unu ama na ndị uwe ojii jidere nwata nwaanyị a ewee nnebe fon ya o wee bụ na mgbe aha die nọ ndụ na ex ya na ya na ya na-akpa ihe ya na ex ya na-ekwu abụrụ obele ihe ka ha na-ekwu ihe ha fụ na fon a abụrụ obele ihe nke na e ị nesi anya i jide nwata nwaanyị a ị ga-asị sị gbuo ya egbu ihe ya na ya na-akpa oge di ya nọ ndụ maka na ihe niile a na-egosi date ma otu o si esendili ego ma otu o si ayọ ya ego ma otu ya na ya si eje book appointment na hai ah, alụ mere Okolie ụmụnne m ihe dị n'ụwa a, ihe m na-agwa ndị mmadụ ihe ọbụla ọ sọkwala ya bụlụ i love you i love you i love you ana m agwa ndị mmadụ na ana igbo anyị amarọ mụ ọ dịkwa m ka ihe ndị mmadụ jikwa na-aba na alụmdi na nwunye a bụ agamniru agbụrụ agamniru agbụrụ continuity of lineage amarọ m ma ndị mmadụ a na-alụ di na nwunye maka ịfụnanya o doo m anya n'anị Igbo na onye nwụrụ anwụ na a na-anụtali ya nwunye bụ nwoke ọ bụ na nwoke a na-anụtali ya nwunye ọ mụta nwa n'afa di e ọ bụrụzie onye nke a na-enwe anwụrị na enwego onye ga-anọchie e je wepụ ya ewepụ ai jeje anyị na-asị gị nnọọ Muozie Collins unu adịrị ịbụa ee eh, na ya ka ọ na-agwa na-ekwe nkwudo anyị sị gị nnọọ anyị ekenekwa gị nnọọ nwanne m nwoke nnọọ so ezigbo mmadụ ee dịka anyị na-aga n'iru anyị wee na-ekwukwa o wee bụrụzie onye nke onye nke a na-enwe anwụlị na enwego onye ga-anọchite anya ka nwaanyị kala obi jee wepụ nwa o bu n'afọ ịmakwa na ọ bụrụ na ihe ziri ezi na ụfọdụ na-abụ de ọ bụrụ na nwaanyị o nwere ka gị na di gị ga-esi wee fụ onwe unu n'anya di gị anwụọ ọ wee bụ na ịmụtarọ nwa unu ama na ụfọdụ ndị na-eje amụta nwa n'afa di ya debelụ nne na nna nke nwoke otu ọbụla o sikwa na-adị echi o nwerọ onye ga-atọdo gị n'onu na iwu bụ na ị ga-anọ

till death do us part akụ aka warawarawa ọ gbasakwa na anyị mmadụ dịka chinwatakwa akụ mbịa ntie ike nlie nlijuo afọ mbọsị iwe ga-ewe m mburu takeaway naa unu chọọ unu na-anụba ọgụ maka gịnị ada agwa nwa malụ ihe ya pụta n'anwụ maọbụ a na-asị nwa malụ ihe wepụta aka n'ọkụ ọ itinye ọ rụa gị ị ma ma ị ga-ewepụta aka gị a na ihe na-emezi nke ikpeazụ ọ na-agbazi m anya mmiri since ụnyaahụ ana m ebe akwa ime obi wee na-eche ya bụ nwa amadi ebe ọ nọ na mmụọ kedu ka ọ ga-esi wee nọ nne na nna ya kedu ụdị alịlị ha ga na-eli ụmụnne ya kedu ụdị alịlị ha ga na-afụ ngị nwa bụ nwoke ma na nwaanyị nọ na di hmm, i wee na-esochi nwaanyị anya nwaanyị ị ma na ọ nọ na di na-akpọ ya ka ọ pụta ka ọ gịnị ịmakwa na ọ ezinụlọ be mmadụ ka ị na-emebi ọ dị gị ka nke gị ọ ya-adị mma echi ngị nwa bụ nwaanyị nọ na di ị na-agbakwuje nwoke ọzọ ije imejisi onwe gị oyi ma a gwasịa Chief Imo imetọsị onwe gị ị bịa na-esiri di gị nri nri ọra akwụ nwoke zọọ ụkwụ ofu n'iru ọ zọọ ịbụa n'azụ maka na gị na-eme ee ọrụ ọbụla ị chọrọzi ikwuo n'oge eme omenani ka esi eme ya akwụchie ngọ onye ọbụla agabala onwe ya igbo bụ igbo ọ na ọ bụrụ ka esi eme na ya biko m sịkwa ka m jụọ ọ bụrụ na na o nwego ka esi gbanwee ya ka m malụ maka nya bụ ihe ọ na-agbazi m anya mmiri m na-echeta ya ọ na ọ na-agbawa m obi ọ na-agbawa m obi ka chukwu gozie gị jeje nwanne m ozie Collins ka Osebụrụwa gbakwuo gị ume nna m Unu na-anụ n'ihe anyị na-ekwu? Bikonu, ee, onye chọrọ ịgbagote ịbịa gwa anyị okwu, onye chọrọ ịgbagote ka ọ bịa kwuo okwu, i dee anyị na na WhatsApp, anyị enye gị link. Ị gbagote, ị bịa kwuo okwu, gwa anyị ka obi dị gị. nya bụ ihe ọ na-ewute m n'eziokwu ọ na-ewute m na-ewutesi m ike mana ụdị ụdị nsogbu adịrọ anyị ga na-anwa ka ike ra anyị anyị ga na-anwa ka ike ra anyị ozi ọma ka anyị ji bịa na nke ikpeazụ a onye sị na ọ bụrụ eziokwu na n'igbo ama ndị ma ya mee ya n'azụ ọ na-ewute na-ewutesi ike mana ọ Chineke ya-agba anyị ume Chineke ya-agba anyị ume ee dịka anyị na-aga n'iru dịka anyị na-aga n'iru o nwe ndị na-achọ ka ha bata bịa kwuo okwu mana ọ dị ka netwọk ọ na-enye anyị nsogbu netwọk na-enye nsogbu ee ọ bụrụ na ị bata ihe anyị na-ekwu bụ alụmdi na nwunye nke ikpeazụ a otu o si aga n'ani Igbo wee nye unu obere akụkọ maka nwaada di ya nwụrụ anwụ di ya bụ ofu nwa nne na nna ya ji di ya wee nwụọ ya bụ nwaanyị wee chọpụta na ọ dị ime wee jee wepụ nwa hei alụ nnukwu alụ ee ndị mmadụ na na-anwa ka ha gbagote ka ha gbagote bịa gwa anyị okwu mana ọ dị ka netwọk ọ na-enye nsogbu ọ dị ka ọ na-enye nsogbu Mm-hmm. O nwee onye nke gbagote kịta mmiri enwe ilo anyị na-asị gị nnọọ anyị na-asị gị nnọọ anyị na-asị gị nnọọ ndị be anyị sị na a ra agwa ochi ntị na aya esugo maka na mgbe nya bụ mmiri ga-ezo mmiri anyị na-ama ọkwa ya mgbe ọ ga-ebido o nwerọkwa onye anyị ma ga-agbanarị ya maka gị bụ nwoke rapụ nke gị na-eje na nke onye ọzọ gị na nwaanyị nwere ike unu a na-adị mma mana ị nee anya fụ na ngọ abago n'isi e nwaanyị ọbụla a tụ nkwụ ọkụ n'isi e gbabakwa ọsọ maka na unu aghọtarọ omenala Igbo bụ nke a mbọsị e mere ego nwaanyị ha tụrụ nkwụ ọkụ na ana be nna ya ọ nya kpata o ji abụ ndị a na-abụ sị na ha na-eke nwa ha di na mba ọzọ ị nọ na Lagos ị nọ na Abuja ị nọ na kedu ebe m ga-akpọ ya n'ugwu Hausa gị bụ onye Igbo sị na ị na-eke nwa gị di ị nọdụ ebe a sị na ị na-eke nwa gị di nkwụ ọkụ a na-atụ na ana be nna gị na be nna nke nwaanyị nwere ihe ọ na-egosi a na-akpọku aja ana na ndị ichie be nna ya a na-akpọku ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ma mmụọ dị na ngwuru be nna ya ka ha bịa ka ha bata bịa gbaa akaebe ka ha bata bịa gbaa akaebe na nwa ha nwaanyị ejebegokwa ije di ka ha solie burie ụzọ ka ha kpeere ya azụ ka ha bụrụ anya ya n'ife bụrụ anya ya na mmụọ ka ha na-echie ka ha na-echekwaba ya ihe ọbụla na-eme na mmụọ ha ga na-agbalị ọgụ ka gị nwa bụ nwoke gị nwa bụ nwoke gbagote ị bịa ị na-alịgo elu alụ mekwara okolie onye ka anyị kene
ọ nwa ada chinenye nwa ka ekenelu a enyi nwanyị victor victor chiwetakwa ezigbo ime anyị dịkwa mma ọra ndị be gị kwanụ
anyị dị mma abata m wee nụ hmm. anọ m na kitchen ewena iwe ah, ọ nke a dị mma n'ezi nwaanyị ọ nke a ka anyị na-ekwunu si ekibu telọrụ silọra ana m ana ajọghị m akụkọ gị n- n'ụzọ naabọ mana ọ nwere ofu ife ma ife naabọ m chọrọ ịtụnye ee ị na-ekwu maka dị- alụmdi na nwunye mgbe gboo na alụmdi ee na nwunye nke kịta mm, ihe menụ bụ na mbọsị ọbụla unu ahapụla omenala imebe omenelu ebe anwa ka nsogbu nọ wee bido daalụ biko ewena iwe ezigbo mmadụ o nwe otu ụmụ ụwa ga-esi wee na-afụdị iru gị maka na ezigbo mmadụ na-ekwu okwu a
Victor esi m ọrụ since ụtụtụ bata biko gbaghalụnụ m biko nụ. mbọsị ọzọ ka m kwado akwado
ngwanụ nsogbu adịrọ ọ dịkwa mma otu anwa ka ma na na-ada iwu Ọ- ee ịmago na o nwe otu ọdọ ya gbagote ọ na-aya n'akụkụ ọ na-asị na ọ marakwa na ị na-ekwu nke a. ọ bụgo- ọ bụrụgodị na iru gị ama apụta i gosi anyị ebe ife dị ka ndị mmadụ na-afụkwa ife ka a ma na ọ bụrọ sọ mụ nọ na onwe m na-ekwu okwu ehe ehe ọ dịgo mma otu a okay ehe so ihe m na-ekwu omenala ka nsogbu nọ wee dị ee ị na-anụ ife m na-ekwu ee ee ị ma na ndị Igbo nwere enwere omenala n'ala Igbo mana o nwere usoro a na-esi otu o nwere usoro a na-eso were anụ mana nwaanyị eziokwu ee ghọtago mm, a na a na-achọ ka a malụ family yes adị anụ sọsọ ofu onye a na-anụ Mana- family a na- a na-anụ obodo mana eziokwu
mana ndị kịta bịazi wee filuo na ha ka wee malụ wee sị wee sị na ọ ife sọdị fa ka ha ga na-eme hmm. m sị ka m kwuo otu ụfafa sị n'ọnwa onye ị fụla ị like ma buru mana eziokwu anyị na-anụsị ya ehe nne gị kwuo isi achakwa nna gị kwuo isi achakwa hmm. ị ghọtago ee so o mezie ife ndị ahụ ekwesịrị inegasịla anya before anụọ di na hmm. nwunye enegasịziri ya anya esi n'enu kama isi n'ukwu wee sorie esi n'enu wee sorie isozie enu a wee sogidezie ya ịbazie n'ime ya eluzie na n'ukwu ịfụ na nsogbu adịgo hmm. mgbe ugbu a wee pụta nke a bụ one hmm. nke abụọ amarọ m ka ị bụ onye ụka ka ị bụ onye omenala a n'ije alụmdi na nwunye ị ga-ekpe ekpere ike biko ihe na-agagharị n'ụwa kịta ụfọdụ abụrọkwa mmadụ mana eziokwu ụfọdụ abụrọ mmadụ ụfọdụ bụ ndị hmm. e ziri ka ha bịa naa gị n'iyi eziokwu okwu gị kwụ ọtọ
vice versa mm. ịghọtago eh, dị nnọọ ha na-alị na-alị ndụ ha amachasịa mma onweghị ife na-eme ha i chee na ọ mmadụ yes ị fụgo i dubatazie onye anwa unleashie ọ bụ ndị oyibo asị na unleashizie arsenal ya alụ mere okoli ehe so nke a ka m nwere ịtụnye ka m hapụ ikwuwe ogologo okwu maka asị na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede daalụ sọ nwaada Chinenye nwa anyị na-asị gị daalụ rinne ee nke a bụ nke izizi nke a bụ intro ihe anyị ji ebido o nwere obere akụkọ nya amarọ m ma ị nụrụ ya anụchalọ m ya mee ka mee ka m nụ ọfụma Ee, ya nke a ya ndị be anyị na-asị na ikpe ọchụ gburu ikpe ori o nwere o nwere enyi anyị nwoke nwụrụ anwụ ofu nwa ka ọ bụ ofu nwa nwoke nne na nna ya nwe ka ọ bụ ịghọta Mm, ee nne na nna ya erugo 60 70 years mhm, ị na-anụ ihe m na-ekwu ee nna m ife na-ekwu ehe nya bụ nwa amadi wee nwụọ nwoke ka m Mhm. na-agwa gị ya mana ọ nụrụ nwaanyị ịghọta ọ nụrụ Mhm. nwaanyị yeah ihe a bụ ọnwụ ikolobịa o wutesie mmadụ niile mana a kwasịa nya bụ nwa amadi o mee ihe dịka ọnwa naabọ anyị wee chọpụta na nwunye ya dị ime ndị mmadụ na-enwe aṅụrị ma mụnwa esokwu wee nwee aṅụrị Mhm. ịghọtago Yeah. ya ka emeka- ya ka a nọkatakwazị a nụ na nwunye ewepụgo nwa ahụ Hey. ọ Nsogbu bụrụ dị. na o wepụ ọ bụrụ na o wepụ nwa a ka ọ bịara anọ n'ime na o wepụ nwa a o le properties niile ya na di ya ji wee bili ọ bụrụkwa na ụmụnne di ya na-azọsị ya property o le ihe niile lekpọọ ihe niile ma moto Mm. ma nke ha ji bili n'ụlọ lesịsịa nna di ya wee je gwa ya sị ya na ọ bara ụlọ nọọ emu ka ọ na-apụ Mhm. ya yipụzi akwa uju na ọ da-akwa Mhm. nwa ha Yeah. ị ghọtago Mhm. ya pụta n'ụlọ ka e kpochizie ụlọ n'ebe ọ bụ na alịlị ka ọ bịa i- ime ha ka ha na-eri alịlị nke nwaanyị Mhm. wee jee welu polisi kpọchie nna di ya Ekwuzikwana. anyị asị m ga-agwa na mmadụ wee welu polisi kpọchie nna di ya nwoke wee jesi ije wee nata mhm. wee welu polisi wee jidekwanụ nya bụ nke nwaanyị ka ọ bịa ka ọ kọwazie n'ebe ọ bụ na obi karịa ya bụ nwa ọkụkụ bata anụ were ọkpa naabọ kwụrụ nne m mana e lu na polis steshọn ihe a fụ na fonu nke nwaanyị adịrọ mma o wee bụrụ na ya na enyi ya nwoke na-akpa kemgbe di nọ na ndụ otu o si enye ya ego ọ nata di ego o nye ọ na-eme ihe dị iche ma ihe ị mago ụmụ ihe na-enwerọ isi ha na-akọgasị a fụ na fonu ya bụ nwaada Nya bụ ihe wee gbaa Igbo yalịị nke a bụ alụmdi na nwunye mhm, nke a bụ ihe a nụta na alụmdi na nwunye wee na-etinye ya bụ ọnụ n'okwu amarọ ihe a ga-eme eme amarọ ka a ga-esi wee kwa nya bụ nwaanyị ugbu ala Yeah. kedu ya kee ihe ọ dị gị ka ọ nyanwa bụ nsogbu kee ihe ọ dị gị ka ọ nyanwa ka e mere nwaada Ajụjụ gị bụ kedu ihe ọ dị m ka gịnị mee? nwaada a, gịnị kee ihe ọ dị gị ka ọ nyanwa bụ nsogbu ya kedu ihe e mere ya onye mejọlụ ya o ji achọ ka o me- ya ka agbụrụ a ka o mechie ya kpamkpam maka na o doo m anya

ehe anyị sị na o dola oke na ngwere anya Mhm. na o nwee ka di na nwunye ga-esi wee tọọ ụtọ na ndụ Mhm. nke nwoke nwugodi ọ bụrụ na nwunye ọ bụrụ na ha akarọ amụta nwa na nwaanyị a nwere ike ije Mm. n'ilo mụtalụ di ya nwa ka afa ya wee ya Mhm. imechi ọ kwa o dogo gị anya Mechi. Yeah, yeah. Anụgo m ya before. ọ bụrụkwa na ọ dị n'iwu ọ bụrụkwa na ọ dị n'iwu maka mmadụ asị na chiwetakwa akụ si n'egwu na ka o si dị otu i si wee fụ onye ọ bụ nke na ya n'anya ịghọtago hmm. ụfọdụ na-abụ o nwere ike ha mụsịa ha mụọla ofu a ha agaba ụfọdụ na-anọkwa hmm. na-amụ ịghọtago nyanwa ka afụzilụ nke bụ na di e nwere olileanya na ezinụlọ o wee jee wepụ ya ewepụ Hey, ihe a ọ- nye nye a, o kwerọ m nghọta m nọ na-asị ọ ọ mmụọ ọjọọ ba ya n'ime ka ọ bụ ajọ ọyị ọ ajọ ọkpa mere ihe nke a eziokwu o kwerọ m nghọta wee ruo tata hmm.
anyway ihe ihe nwere ihe m nwere ikwu n'okwu a bụ na ihe o mere eme ọ ife mere eme live ya ọ dị gị ka mụwa bụ otu nwata kwakụ ma bịa na-akọlụ gị akọ nya bụ ihe ihe m na-agwa gị ya bụ ihe mere eme onye o me bụ onye dị m n'arụ ekwuzikwana o nwere ihe ọka lebụ ọ bụrụ na na ọ nọ n'ọkụ ọ gbagote kịta ọ gwa achọrọ m ịkpọ afa na o nwere onye okwu onye ehe ọ gwa gị ọ kpọọ afa ọ gwa gị judging from ihe na-eme alịlị egbugbo judging from
ịghọtago mm. ọ bụrụ nnọọ otu anụ i si wee kọọ ya ka because there are two sides to every story you understand yes. mm. this is me playing it safe right ọ bụrụ na otu o si wee be mm. first of all adịghị m sure that na enwe na nke nwaanyị na nke nwoke na mm. alụmdi na nwunye ya bụ ihe siri ike because mm. the akụk- the akụkọ naabọ adabarọ ihe e ji Okay. anụ na nwunye ọ na a nụọ ya ka a continue lineage agbụrụ ọ kwa ya Aha, ka ama hapụ ichi that is ihe anyị ma as aha. ndị Igbo di mmadụ nwụọ o nwe ndị o nwe ndị di ha na-anwụ mgbe ụmụ ha ka pe mpe ha dị mm. ụfọdụ adị ana ụfọdụ mm. anọ na ya mm. ịghọtago mana nke azi nke anụnwa nke nke nke a juru anya ịghọtago nke nwaanyị anwa nke nwaanyị anwa ihe a bụlụ agenda a nọkata bido ịghọtago something oyibo yeah ifugo so i don't want because these are real life people i don't want to go deeper than this you got that good go with them yeah. Oh. yeah so that's that that's the thing though yeah, mana ife ife ife akpali ee n'uche nke gị kịta kedu ihe ọ dị gị ka o si mee nya bụ nwaanyị ee ka ihe ka ihe ọ dị gị ka a ga-eme ya ka ihe ọ dị gị ka e si mee ya
ị ma na ị ma na ọ bụrụ ndị ndị agbara ọfụụ si na ndị na-asị na Gen Z ọnwa ehe a sị na ọ nwaanyị nwe arụ ya ndị side anụnwa anyị nọ ị ma na adị ekweta na nwaanyị mere ihe ọjọọ hmm. a sị gị na ọ nwaanyị nwe arụ ya eh. na ọ ya ka ọ ga-eji arụ ya mee nke bụ eziokwu ịghọtago ehe so i tinye ya side ahụ a sị gị na nwaanyị na o nwere ife i kwesịrị ime ya but ọ bụ na ọ n'ani Igbo o mere alụ oh. o mere alụ because ọ hmm. mmadụ ka o gburu ya nwa eh. mmadụ ka o gburu ama mmadụ ka o chi

anyị na gị ka nọkwa Aka nọ m ya. n'uche nke m na anyị ga-ejesịa n'uche nke m nke m ji bụrụ mmadụ Ee, ndị be anyị sị na ọ, a na-atụ n'ilu na-asị na onye bịara iku nwa nwa ọ na-eku nwụọ o mee gịnị ọ chọọ ụzọ ya ọ chọọ uwe ya Yeah. Ịghọtago? Mhm. ee nke nwaanyị mere alụ nke izizi bụ na o metagolo onwe ya abụmọnụ
ịghọtago mhm. o doro anya n'izizi na o siri ya n'obi mhm. na ihe ọ bịa bụ ka o rie ego na ọ ma na nke nwoke

n'isi ya ozigbo ozigbo mm-hmm. Nwosu Ife- Ifeakandụ Arinze anyị na-asị gị nnọọ Ifeakandụ nnọọ kedu ebe i si na-esonye anyị biko gwa anyị ebe i si na-esonye anyị chetakwa na ọ bụrụ na ị chọọ ka ị gbagote n'ikuku kwuo okwu ee eh, ị ga-ede m ozi na WhatsApp na nọmba m nke i ji nke ị maara amalụ 07031016420 ka anyị nye gị link nye gị link ị ya-eji wee gbagote kwuo okwu na o nwere onye anyị na ya nọ kịta anyị na nnukwu nwaanyị nọ ehe dịka anyị na-aga n'iru na e kwesị iwechie ngọ Mhm. Mhm. Mhm. e wechie ngọ nke anụnwa ị ma na ihe naabọ dị ihe naabọ dị n'omenani Igbo bụ nwoke nwere ike ịgba nwaanyị alụkwaghị m ka m- a- m Mhm. were ọp- m were- m were ohere a kụziekwuo ya taa nwoke nwere ike ịgba nwaanyị alụkwaghị m nwaanyị nwere ike ịgba nwoke alụkwaghị m ịghọtago True.
Yeah. ọ bụrụ na nwoke gbaa nwaanyị alụkwaghị m na ọ chọọzị Yeah. ọ ga-eje be nke nwaanyị ha je wechi ya gị ya N- ndị be nke nwaanyị ga-ewana- ga-ewechie ngọ ka nwa ha nwaanyị welu mee gịnị gabala onwe ya ịghọtago gbara onwe ya Mm. otu a otu ọbụla o si na-adị ọ bụrụ na nwoke gba nwaanyị alụkwa ọ bụrụ na nwaanyị gba a ewechie ngọ ịghọtago maka na ọ Mhm. nwaanyị ka o ji na omenala igbo maka na nwoke nwere ike ịnụ ịbụọ ma ịtọ ma ọ karịa ịghọtago mm-hmm. Mm-hmm. mgbe a etiwa ite nkwụ na omenala igbo taa ọjị otu esi eme ya ụfọdụ ndị na-agba ndụ na onye fụtakwa ihe ga-eme ibie maọbụ onye kwadokwala ibie ihe ihe ọjọọ ka o tie n'isi dịka o si adị mm-hmm. mana otu ọ bụ na na nke nwoke anwụgo ndị be nke nwaanyị nwere ike ha ma n'uche ha ama echeta ka ewechiete ngọ maka na a sị na unu abụ ndị ụka sị na ọ till death do us part hmm. mhm, mana o nwere ihe mmụọ ndị mmadụ na-aghọtarọ ego ọbụla eme n'isi nwanyị ọ bụgodi na o nwe onye nke nwe ụnụ mmụọ gbara aka ebe ana m agwa ya ndị mmadụ ekwesị ịkwụchi ya ngwa ka a

Ọkwa anyị na gị ka nọ. Ama anọ m ya anọ m ya anọ m.
Mhm. O wee bụrụ ka bụrụ ilu. Ndị be nke nwoke kwesịrị ịzọpụ ije kịta Yeah. jee nata ngọ ha kwụrụ n'isi nke nwaanyị ha jee gwa ndị be nke nwaanyị na ngọ ahụ ha kwụ si nyekwazie ha na ha Yeah. chọrọzi Mhm. ka nke nwaanyị nwezielu ohere o nwee ihe ọbụla ọ chọrọ ime ya gabazielu onwe ya ọ ya bụ o nwee ihe ọbụla ha chọrọ ime o nwee ihe ọbụla ha na ya na-eme ha na-eje ụlọ ikpe o ha na-eje ịṅụ iyi na alụsị ebe Mm. ọbụla ha na-eje ka ha malụ na ọ bụrọzi nwunye nwa ha na etiwago ite na Yeah. atago ọjị mhm, na etiwago ite ihe ọbụla ha na-eme emebezie ya maka na otu ọ ọ Mm. nọ ugbu a na omenala Igbo ọ ka bụ nwunye ha True.
mhm. mana agwa ọ kpa kịta egosigo na ọ bụrọ nwunye ha na ha na ya anọrọ a Yeah. na-eji uche eme ya ọ bụgodị na ị ga-ana maka na alụmdi na nwunye ndị ntorobịa dị ha nwa ikorobịa na nwa agbọghọ ọ bụ na anụsịgo agbasa n'udo mana agwa anụnwa ọ kpa gosi na o nwere ike ichi o nwere ike iti nna di ya ihe onye nwere obi were ndị uwe ojii kpọchie nna di ya ọ ya bụ na ọ ga-akụnwu nna di ya ihe ọ bụ ọ bụ ọ bụ ma mụ ọ bụ ma mụ alụmdi na nwunye aha ya a- ọ- ọ yasago o nwe- o nwezikwa ebe emekwatara ya because ee ọ ya because ihe kwesịrị ijikọta nke nwoke na nke nwaanyị ga-abụ nwa anwa ogodo even though na nke nwoke anọzị nke nwaanyị kara obi wepụ ya so am- afụzikwa m otu a ya-esi wee dozi okwu a kịta wee tinye ya ọnụ ịghọtago o nwere ihe a na-edozi nọọ ihe a na-ekwuzi Yeah. bụ na o nwere onye obi ya na- na-eri nke ọjọọ maka na Yeah. ihe ọbụla i me mmadụ a na-echeta ya ihe ọbụla i me mmadụ arọkwula arọ a ka ya True. echeta ya Yeah. ghọtago Yeah. mmadụ nwere ike larụsịa ụla teta kịta o cheta ihe na-emeli ya o wutie ọ na-anya o nwere ike ọ sị na onye a ka bụkwa na nwunye anyị ọ kwa na nwunye nwanne anyị ọ sị ka ya rapụ mana ewechie ego a ihe ọbụla e me maka na ya bụ nwa amadi o do m anya na ebe ọbụla ọ nọ na mmụọ na obi ya adịrọ mma ya bụ na ọ ya adị mma n'uche nke mụnwa amarọ ekwusịrị o nwere nọ nke m ji bụrụ mmadụ ka m na-ekwu o wee bụrụ ka Yeah. bụrụ inu Mhm. mana ee Mm. ọ nwee ọ nwee Mm. ofu ife m chọrọ ịtụnye Mm. otu ọ na-abụ abịa na na law law ndị oyibo iwu ndị oyibo asị Mm. onye mee ife dị otu a nọ ife dị otu a ka law kwu kedu ife Mm. omenala obodo n- mmadụ na-aba na alụmdi- alụmdi na nwunye a azị nwere ike imenwu n'ụdị okwu dị otu a because na since nọ eh, traditional marriage ka ha nọ- ka ha ka ha nụrụ mm. ịghọtago ndị mm. ụmụnna ekwesịrị itinye ọnụ n'okwu a because na ihe anụnwa abụrọ obele okwu ọ bụrọ obele okwu ka ọ bụ mm. ndụ ndụ dị involved mmadụ dị involved so ajụjụ m bụrụ ndị dịtụ ụmụnna ndị be nke nwoke na ndị be nke nwaanyị kedu ife omenala ha kwuru na such thing because first of all ama m na a na-akpụ alụ na- na- n'ala Igbo na e mee alụ na a na-akpụ alụ Mm, then enwezie consequence or ihe onye anwa ga-eme mm, though na nke a mmekwata adịrọ ya but at least you know, you know mm, ehe, kedu ife onye a ga-eme so kedu ife omenala fa na-ekwu gbasara ife a omenala igbo n'ebe niile bụ ofu alụ bụ alụ bụ mhm. alụ mm, anyị akpụ ya alụ mhm. mana ya bụrụzi a na-akpụrụ ya akpụ ịghọtago mhm. ọ dị ebe niile onye ọbụla amago na alụ ka o mere onye wepụrụ nwa ebe ọ nọ wee jọọ njọ bụ na nke izizi na o kweteburo na o wepụrụ nwa n'ihe o kwu bụ na ọ- na nwa pụnarị ya apụnarị ya e wee jee ụlọ ọgwụ dọkịta wee sị ya na ọ bụrọ miscarriage ka o nwee na abortion na ọnya na o wepụrụ ya sị jụọ ya na ọ ma ya e wee jụba ya wee before o wee kwetebe bebezie akwa akwa iwo ee mm, alụ ka o mee mana ihe dịzi iche dị na ya kịta bụ ọ nna di ya ka ọ dịlụ ka a malụ ma a ga-akpụ alụ a maka na ọ mhm. nwunye nwa ya ka ọ bụ mana ọ bụzikwa na ha jee nata ngọ

ịghọtago mm. so ha mee nke ha ga-eme onye ọbụla nwere ụgwọ ahapụzi ya like that
oh, nsogbu adịrọ nnukwu nwanyị ka chelụ na onwe ya na-ajụ anyị ajụjụ onwe ya kwu Ifeakandụ Arinze ị chọrọ ịgbagote bịa kwuo okwu ị chọọ ka a nụ olu gị deenụ m ozi na WhatsApp ka m nye gị link ị ga-eji wee gbagote bịa kwuo okwu Ifeakandụ Arinze dee m na WhatsApp ka m nye gị link ka i wee gbagote bịa kwuo okwu ma ọ bụ na ị chọọ ikwu okwu
ngwanụ Victor ọ ga-adịbazinụ o daalụ sọ daalụ rinne o daalụ rinne program gị amaka jisi ike o daalụ nnukwu nwanyị jisi ike ya gazie ya gazikwere gị ezigbo mmadụ
Yeah. Bye.
Uh-huh. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị anyị na-asị unu daalụ ee cheta na onye unu na ya nọ bụ nwanne unu nwoke bụ maazị Chinwatakwaakụ n'oge nkwalite Igbo oziọma ka anyị ji wee bịa anyị na-ekwusa oziọma maka ọdịmma Igbo ọ dịrị m mma ọ dịrị gị mma omenala igbo ga-adị ee eh, anyị wee na-ayọ ndị niile bụ ndị omekome ị ma na nke ị na-eme na ọ dịrọ mma wepụ aka bikonu ee eh, ka anyị dozienụ obodo anyị ka obodo anyị dịkwanụ mma hmm? ọ kwanụ maka na ndị igbo adịrọ mma kpatara ụmụnne anyị a ji agbaje ugwu Awụsa eje alụ ihe niile agbaje mba ọzọ Lagos eje alụ ihe niile maka gịnị egwu na-atụ ha onye ka ị ga-asị ya nata ka ọ bịa nọdụ n'ala igbo maka gịnị ebuzi onye a taa iburu onye nke ọzọ echi onye ọbụla na-ezo onwe ya ọkwa ya na-eche bụ ka a sị na ọchị nwatakwa akwụsị mana ọ bụrọ na ọnụ m ka unu ga-anụ na egburu ewu ọgbara ọbara onye mara ebe ọ sara arụ ya jee ebe a ka o mee gịnị ka ọ chịla akwa ya ndị niile bụ ndị omekome ndị niile na-eme mpụ na aghụghọ n'abalị ha mara na chi ga-efo ndị nke sị anyị na-ekele ọrụ eke hmm. hapụnụ imebi anị Igbo bikonu ọ bụrọ imechi ebe mmadụ ibe m si eri mana ihe anyị na-eme ọ na-emetụta ndị ọzọ na-emebi nke ndị ọzọ hmm? onye nke na-asị anyị na-ekele ọrụ eke na ị bịa o mee gị i nwee ego nke nwa nke nwa ya meenụ ka ụmụnne ya niile nwesịanụ nya bụ ego onye nke a bịa sị ga-ekechielụ gị nke a lụọrụ gị nke a melụ gị nke ọzọ unu na-akwado izu ori na omekome na anị Igbo ka anyị gbabanụnụ mbọ ndị be anyị sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ bikonu ndị nke na-eme ọbara ọla ma ndị nke sị na ha bụ content creator ma ndị na-ele ọkịrịka ọkwa anyị afụgo ka o si wee gaa onwerọkwanụ onye m na-akọ ọnụ onwerọ onye anyị na-ekwu maka ya onwerọ onye anyị ji maka ya wee pụta mana ịma nke a na-adịrọ mma ịma maka na ihe dị n'ụwa bụ na mmadụ ọbụla nwere mmụọ naabọ na-achị ya tupu i mee ihe mmụọ nke a agwa gị na nke a bụ nke ezigbo mmụọ nke ọzọ asị gị na nke a abụrọ ya n'agbanyeghị na onwe ndị na-alụ nke ha ụka onwego ndị bụ mmụọ nke a na-agwa ha eziokwu ọ na-ekwu okwu ọ fachie ntị ya naabọ ọ na-ekwu ọ na-agwa okwu ọ fachie ntị ya naabọ nnukwu maazị Raja Anugwa anyị sị gị nnọọ nnukwu maazị Chief nnọọ ee my very good brother anyị na-asị gị nnọọ na nke tata n'oge nkwalite Igbo nnọọ nwanne m nwoke ee dịka anyị na-aga n'iru onwego onye tiile ọnụ anyị na-asị na ọ bụkwa na ị chọọ ka ịgbagote n'ikuku kwuo okwu ka ụwa nụ onu gị hụ iru gị ị nwere ike ide m ozi na WhatsApp na main line m nye gị link ịgbagote wee bịa kwuo okwu ka ịnụ ka o si ada na nke tata maka ihe anyị na-ekwu na alụmdi na nwunye otu o si dị mgbe gboo ya na nke ikpeazụ a ndị Gen Z ejidego ihe niile ya tọkọm ndị aka n'elu ndị na-amarọ ihe bụ omenala Igbo ndị mba arọ kwụla arọ ha ra anata ha ra edunata ụmụ ha ha makwuru ozi nke bụ eziokwu n'ala Igbo unu ama na ụfọdụ ndị okenye amarọ ebe oke obodo ha na ndị nke ọzọ dị ha amarọ mana eme a na-akpọ ha ndị okenye ọ ndị a bụ ndị na-anọ na mba ka ụmụ ha dị o wee bụrụ isiokwu ihe anyị na-ekwu taa taa na nwa ikorobịa nwụrụ anwụ sọsọ ofu nwa nne na nna ya ji na ọ nwụrụ anwụ ewee mesịa wee nie nya bụ nwa amadi kwaa ozu ya ọnwa naabọ eji nisie ya ewee chọpụta na nwunye dị ime wee na-enwe anwụrị na enwego ọnọchie ihe ọzọ anụkwazị bụ na nya bụ nwaanyị ewepụgo nwa a na o tego afọ ime a nọ n'ime na o wepụ nwa a wolu polisi kpọchie nna di ya maka na gịnị na ha jee jụba ya ajụjụ kedu ihe kpatara ihe dị otu a alụ mekwalụ kpamkpam nnukwu alụ mere oke alụ alụ a ga-akpụ akpụ n'ala igbo karị o wee bụrụ ka bụrụ inu anyị na-asị bikonụ onye malụ nke ọ na-eme na-adịrọ mma ya wepụ aka ka anyị mara ma anyị ga-edozi be anyị ka ụmụnne anyị nataba na ihe ọjọọ dị iche iche na nekwa ụmụnne anyị ka etikpọsi ihe na trade fair ọ na-ewute m maka na akụnụba mmadụ dị ya o nwe ndị nke lele anị obi o nwe ndị lele akụnụba o nwe ndị bitele ego o nwe ndị bu ngwa ahịa mmadụ maka na a na-agwa anyị na o nwelụ ebe nke a na-ekwerọ ha ba kpọrọ ihe niile awa n'anị ah, ah. igbo be anyị igbo be anyị biko na ana m ayọkwa na anyị bụ ndị igbo ka anyị jisinụ ike ihe a jụ dị iche bụ na ka anyị nwetara independence emegide emesịa anụọ ọgụ nụọ aya niile anụ ndị ego niile nwe na bank bụ ndị Igbo ha ncha niile na emesịa nyebinye anyị obele nyebinye ndị Igbo si n'ime wee binyekwa ọzọ wee na-awa mana ihe na-ewute m n'ihe a bụ na anyị na-achị eze banye na azụmahịa ndị nke ọzọ banye na ọchịchị anyị na-asị na nke bụ eziokwu ego dị mma mana o nwe ihe ndị be anyị na-awọtarọ mmadụ pụta na-asị gị na o ji ego nwe mba na o ji ego nwe mba bụkwanụ na ọ gị na nwa ogbenye na-ekwu okwu maọbụ na gị na onye ji ego ibe gị na-ekwu okwu na nwa ogbenye na o ji ego nwe mba abụghị n'ebe gọọmenti nọ mmadụ bụ ihe karị gọọmenti gị na mmadụ iji maatụ gị na mmadụ nwere ike ijekọ akwụkwọ unu apụta i jili first class i megide oo i nwee ego mee ihe niile mana onye a na-enwerọ ihe ọ chịta n'ụlọ akwụkwọ ọ gụọ pụta e mesịa ọ bụrụ gọvanọ ị ma na ego gị niile a o nwere ikikere n'ebe ị nọ o nwere ike iteta ụla ofu mbọsị sị mechie afịa ebe a shọpụ gị dị e mechie ya ọ nya bụ ihe ndị mmadụ na-aghọtarọ n'ebe pawa na wealth nọ

bụ na-agbadata mana ụmụnna anyị bụ ihe na-eri ya unu ama na World Bank nwere ego a na-enye every year e nwee agricultural loan a na-enye every year e nwee incentive a na-enye every year ọ na-abata unu ama na flood a na-eme every year na gọọmenti nwere ego a na-amap out for it mana ọ ndị be anyị bụ ndị Igbo anyị a na-ebubakwa ya Ai! mana ya dịba a sị na dibịa kwusie ihe niile dị n'ime akpa ya ofeke ewee ya egwuregwu mana nsogbu adịrọ mbọsị nta ka anyị chụọ nụ na owere nchi Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndị ọma m ji eme ọnụ a na-ekene unu na-asị unu ka ọma ka melụ na anyị n'ọnwa oktoba anụnwa anyị batara na ihe ọma ga-emelụ anyị na ebe ọbụla anyị si enweta anyị na-eri na ọ ga na-agara anyị n'ihu na ọ ga na-abawanye onye chọọ anyị na mma mma bịalụ ya onye chọọ anyị na njọ ya buru ụzọ mee ya ka ọ fụ ka o si adị ọ mụ mma egbu mgbu anyị sị na mma ya dịrị ya nkọ mana onye ọbụla ji maka anyị wee zọpụ ije ekwuru m sị nọọ na ije a ka ọ ya atọ na isi ya ga-atọ onye sị na ji mụ abụchi nwatakwa akụ kọrọ na ọ ma epu ome bụ ji m ana m ekwu sị na ubi nke ya agba ọkụ na ugbo gba ọkụ mbọsị m ma na-egwu ji m na-egwu ji na-akpa nkụ na nke ya o nwere onye anyị fụrụ wee na-agụ mana onye sị na ọ nya ọ bụlụ ya sị dozibe obodo ka obodo dị mma sị kpụba alụ onye fụ alụ ya kwuo na alụ ya fọzie ịkpụ ya akpụ ị malụ nke ị na-eme na-adịrọ mma wepụta aka daalụnụ ụmụnne m ndị ọma m ji eme ọnụ ee dịka anyị na-akwado ịbịa n'isi njedebe amarọ m mhm. amarọ m ma o nwere onye chọrọ ịgbagote bịa gwa anyị okwu n'ihe niile anyị na-ekwu maazị Raja nnukwu mmadụ anyị sị ka ọfọ soro ibe ya lee ise nwanne m ka ihe ọma melụ gị melụ ezinụlọ gị mm, onye ọma asị m ya gazie dịka anyị na-aga n'iru amarọ m ma o nwere onye nwere ike ịgbagote gwa anyị okwu ka Igbo nụ dịkà anyị na-akwado ịbịa n'isi njedebe ee eh, nwaada ọma ee eh, anyị na-asị gị nnọọ dịka ị na-anọnyere anyị ya gaziere gị ya gaziere gị Ifeakandụ Arinze daalụ Ijeawele anyị na-asị gị daalụ nnukwu nwaanyị Mozie Collins daalụ rinne JBM anyị na-ekene gị nwanna anyị na-ekene gị Caesar from Lagos ajụgo m gị ma ụlọ ahịa unu nke gị iso na ndị ya bụ ntikpọ e tikpọrọ trade fair metụtara ya na-ewutekwa ihe o ji na-ewute bụ maka na o nwere ndị ga-ana o nwe ndị ga-ana village o nwe ndị BP ga-atụ mana ekpere anyị bụ ka mmadụ ghara isi n'ime ya wee nwụọ mmadụ akwụna ụdọ na ọ ya-adị mma akarọ amụ m mgbe a nụrụ agha mana dịka ihe anyị na-afụ n'akwụkwọ anyị na-agụ ya na documentaries a sị na na onwere ekweta na ndị Igbo ga-ebi ma tata n'Igbo nọ na-ekwusi n'Igbo nọ na-azọsi ụkwụ ike na-emesi ya ike o wee bụrụ ụka bụrụ inu ọ bụrọ onye a sị ya na-anwụ ọ bụrọ onye a sị ya nwụọ na-anwụ ọ bụrọkwanụ osisi a tụlụ anya ọdịda na-ada mana ihe dị iche dị na ya bụ na ọ ga-enwerịrị ihe ị na-eme ya nwee ebe ị nọ sọgodi ya bụ na ọ mmiri ka ị na-ele na ọ pure water ka ị na-ebu n'isi na-eme ya otu ụbọchị otu ụbọchị na ihe dị n'ala Igbo ga-elota gị otu ụbọchị chi gị ga-elota gị otu ụbọchị ihe ọma ga-emelụ gị mmadụ nwee ike ịfụ gị chi gị nwee ike ịsị ee na o zugo o wee bụrụ ụka bụrụ inu daalụnụ ndị ọma na-ege anyị ntị tata amarọ m ma o nwekwa ndị anyị na ha ka nọ o nwe ndị chọrọ ịgbagote mana ọ bụ na o nwerọzị ee ka anyị gụọ ihe ndị nke o nwe ndị nke dere anyị ozi na na WhatsApp Maazị Nnaemeka sị anyị that woman deserves to go to jail but before going to jail she has to be brought before the ụmụnna and receive 30 strokes of cane ee ee nwanne m nwoke Nnaemeka ee ekwetara m nke izizi i kwu mana nke ịbụa ịpịa ụtalị nke a ka m na-ebinyerọ aka na ya ee ọ bụrụ na e jee n'ụlọ ikpe ọ ha nwa ma amalụ ụlọ ikpe anyị eje ihe ekpete n'ikpe ọ bụrụ na ọ nwere ntaramahụhụ dịrị a ga-enye ya ọ tasịa nya bụ afụfụ ọ ya na chi ka ọ dịziri ịma ma ihe ọ melụ ma ọ dị mma ma ọ jọrọ njọ ma ọ ga-abịa yọọ ndị be di ya mgbaghara mana Ah, chi m ihe a bụ ihe mmadụ ga nya o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ everlasting stigma ị ga-ebu ya ị ga-ebu ya wee nwụọ ị ga-ebugide ọ na-anyị gị wee ganye mbọsị ị ga-ekubi ume maka na ihe i melụ jọrọ njọ ụfọdụ na-esi n'ime nweta abụmọnụ ụfọdụ na-esi n'ime nwee ntaramahụhụ dị iche pụrụ iche na mmụọ mana ụwa bụkwanụ nke onye meta o were isi ya buru onye ọbụla buru nke ya igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị ekenego unu anyị sị unu daalụ ndị na-esonyere anyị taata n'oge nkwalite igbo na maazị chinwatakweakụ anyị na-asị unu daalụ ka ihe ọma meelu unu na-ekwu sị na ezinụlọ gị ga-achịkọta ọnụ udo na ịhụnanya ka anyị na-ayọ n'isi anyị niile na ezinụlọ anyị niile na onye jee na ọ ga-ejete onye pụọ na okpogho o ji wee nata ya amanarị nke o ji wee pụọ anyị na-asị onye a fụ taa ka a fụ echi ndị be anyị lota na onye unu ya nọ bụ maazị Chinwatakweakụ anyị na-asị biko ka i binyere anyị aka na subscribe metụ aka na mgbịrịgba ka ọ na-akụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku i nwee ike ka ị sonyere anyị chetakwa jee n'ebe mkparịta ụka ka ị dee ihe abụna onye na-ege sọsọ nke ndị ọzọ maọbụ na-agụ sọ nke ndị ọzọ dee nke gị ka onye ọzọ wee nwee ike gụọ ya daalụnụ ụmụnne m daalụnụ anyị na-ekene unu rinne anyị na-ekene dịka anyị na-eweta ya n'isi njedebe